mu programu imeneyi ya sabata la yehova sabata la yehova ndithutu programu imene tikhala tikunyadilira tikondwera maola opatulika a yehova ndithu ife monga sda mchikhulupiriro chathu malinga na genesis chapter 2 verse 2 mpaka 3 pamene yakunena kuti ndipo yehova anadalitsa napatula naliyeretsa tsiku lachisanu ndi chiwiri timakhulupirira kuti ndithu mdalitso umene uja chimwemwe chimene chija chisangalalo chimene chija chinakalipobe mpakana tsiku la lero ndipo ndi khumbo lathu kugawana chimwemwe chimenechi ndinu owonera ndiye ndithu tiyeni tidzikhalira limodzi ndithu saturday ina iliyonse 9 koloko mpakana quarter past 9 ku program imeneyi ya sabata la yehova ndipo tsiku la lero ndi tsiku lachiwiri program imeneyi inayamba la sabata lapitali pamene panali pa 1 april ndipo mu tsiku la lero muli ndi ine evangelist grace mponda kuchokera ku itc ministries utumiki ofalitsa mawu a mulungu kapena kuti evangelism umene uli pansi pa mpingo wa 7 day adventist la sabata lapitali timakambirana pa mutu onena kuti chuma chobisika chuma chobisika pamene timaona kunena kuti ndithu ufumu wakumwamba uli ngati chuma chobisika mwina nchifukwa chake anthu ambiri sitikhala nazo busy chifukwa choti ndi chuma chobisika timakhala busy ndi zinthu za pa dziko lapansi maphunziro mabizinesi zinthu zosiyanasiyana Komatu inu musachoke m'moyo uno musanaone, musanazindikire, musanachipeze chuma chobisika chimenechi chimene chili ufumu wa Mulungu wakumwamba. Ndiye mu tsiku la lero mpologalamu imeneyi ya sabata la Yehova tikambirana pamutu onena kuti Mulungu amatsika. Mulungu amatsika. Kudziko lapansi kuli anthu osiyanasiyana amaudindo osiyanasiyana azochitika zosiyanasiyana ambiri a iwo timawasilira ambiri a iwo timakhumba ambiri a iwo timalakalaka kuti mwina titangodziwana nawo kapena patakhala chibale china chake pakati pa ife ndi iwowo komatu taganizirani mutakhala m'bale ndi bwenzi wa mulungu wakumwamba ndi zinthu zokoma ndi zopambana cha mtundu wanji chifukwatu mulunguyu ndi mwini wake wa chilengedwe chonsechi mwini wake wa dziko lonseli mwini wake wa zinthu zonsezi ndiye tikunena kuti mulungu amatsika mulungu ameneyuyu amene ali mwini zonse amene anapanga zonse amene ayang'anira ndi kusamalira zonse amatsika ndi kubwera kwa munthu nditutu munthu ukakhala unamubwereka munthu ndalama ndipo wanena kuti akupatsa nthawi ina iliyonse iwe ndikuchokapo pakhomo ndikudzamva kuti munthu uja anabwera ndiye ndithu umamva kuwawidwa mtima kuti ndasemphana naye bwanji ndikanakumana naye ndikanapindula mwina bwenzi ndalama yanga ija akanandipatsa. Inu tangoganizirani nthawi zina mukamayenda ndikukumana ndi munthu wina wotchuka amene mumamusirira ndikukumana naye kupatsana naye moni, mumamva bwanji? Ndithu zimakhala zinthu zokoma. Ndiye muganizire ndithu Mulungu atsike abwere kwa inu ndi chinthu chopambana kwambiri. Tiwerenga kuchokera m'buku la Danieli, Danieli chapter 3 verse 24 mpakana 30. Danieli chapter 3 vesi 24 mpakana 30 pamenepa akunena kuti pamenepo mfumu nebukadinezara anadabwa nauka msanga nanena nati kwa mandoda ake kodi sitinaponye amuna atatu omangidwa mkati mwa moto anayankha nati kwa mfumu inde mfumu anayankha nati taonani ndilikuona amuna anayi omasuka Ali kuyenda mkati mwa moto ndipo alibe kupwetekwa, ndi mawonekedwe a wachinayi akunga mwana wa milungu. Pamenepo Nebukadinezara anayandikira pa khomo la ng'anjo yotentha ya moto, analankhula, nati, Sadireki, Miseki, ndi Abidinego, inu atumiki a Mulungu Wam'mwambamwamba, tulukani, idzani kuno. Pamenepo Sadireki, Miseki, ndi Abidinego anatuluka m'kati mwa moto, ndipo akalonga, akazembe ndi ziwanga ndi mandoda a mfumu atasonkhana, anaona amuna awa kuti moto unalibe mphamvu pa matupi awo, losawawuka tsitsi la pamutu pawo, ndi zofunda zawo zosasandulika, fungo lomwe la moto losawaomba. Nebukadinezara ananena nati, Alemekezedwe Mulungu wa Sadrake, Miseki ndi Abedenego, amene anatuma mthenga wake napulumutsa atumiki ake omkhulupira Iye, nasanduliza mau a ine mfumu, napereka matupi ao kuti asatumikire kapena kulambira mulungu wina yense koma Mulungu wao. Chifukwa chake ndilamulira kuti anthu ali onse, mtundu uli onse, ndi manenedwe ali onse akunenera molakwira Mulungu wa Shadrach, Meshach, ndi Abednego adzadulidwa nthulinthuli ndi nyumba zawo zidzasanduka dzala, popeza palibe Mulungu wina okhonza kulanditsa motere. Pamenepo mfumu inakuza Pamenepo mfumu inakuza Sadrake, Miseki ndi Abednego m'dera la ku Babuloni. Ndithutu mu Danieli chapter 3 pali nkhani imene mfumu Nebukadinezara mfumu ya ku Babuloni inayika chifano. Ndithutu inali nthawi imene ana Israeli anachimwira Mulungu wakumwamba natumizira mfumu imeneyi ya ku Babuloni kuti iwatenge ikasandutse iwo kukhala akapolo. Ndipo ena mwa akapolo amenewa anali Shadireki, Misheki ndi Abedinego. Ndipo mfumu inanena kuti, Ndikufuna anthu adzindithandize, andithandize kuyendetsa ufumu wangawu, ufumu wa Babulo. Mundisankhire anyamata anzeru, amphamvu ndi ooneka bwino. Ndipo anasankhidwadi Shadireki, Misheki ndi Abedinego. Koma anthu amenewa anali odabwitsa ndi opambana mwanjira yonena kuti amaopa ndi kulemekeza Yehova. Ndipo anthu amenewadi anaphunzitsidwa mu nzeru ndi mu luntha za ku Babulo, nakhala pa maudindo aukulu ndi apamwamba olamulira, otsogolera, mu Babulo. Ndiye mu Danieli caputa 3 Mfumu Nebukadinezara itatha kulamulira, inafuna kuonetsera mphamvu zake, inafuna kuonetsera ukulu wake kuti kodi anthu amaiopa motani, amailemekeza motani mfumu imeneyi. Ndiye akuti anapanga chifano cha golidi. Mukawerenga Daniel chapter 3 imeneyi, anapanga chifano cha golidi ndipo mukuwerengera kwake mulitali mwake mikono yokwana 60 ndipo mulifupi mwake mikono yokwana 6. tikawerengera malingana ndi kalembedwe ka baibulomo ndithu chifano chimenechi kutalika kwake pafupifupi 27 meters chinali chifano chachitali mulifupi mwake pafupifupi 6 meters chinali chifano chokongola chachikulu cha golidi ndipo anakachiyika ku chigwa cha dula nanena kuti wina aliyense okhala mu ufumu wake kuyambira paudindo wapamwamba kufikira ndithu munthu wamba apite ku chigwa cha dula kumeneku akapembedze chifano chimenechi, akalambire chifano chimenechi. Ndipo ndithu zinachitikadi, anthu anapita ndipo kunanenedwa kuti kuyimbidwa zoyimbidwa zosiyanasiyana. Zikayimbidwa zimenezi anthu tonse tili kuno tilambire chifano chimenechi, amene satero aponyedwa ndithu m'ng'anjo ya moto. Ndipo zinayimbidwadi zisekese ndi zina zonse, ndipo anthu onse analambira kupatula Shadraki, Meshaki ndi Abedinego. ndipo mfumu inauzidwa nena kuti anthu awa akapolo awa amene munawasankha kuti ayendetse limodzi babulo salemekeza mfumu saopa mfumu sanalambire ndithu iwowa chifano chija mfumu inapsa mtima ninena kuti shadraki misheki ndi abidinego ndikukupatsani mwayi wachiwiri muganizenso zikayimbidwa zoyimbirazi inuyo mugwade mulambire shadraki misheki ndi abidinego sanachedwe Anaiyankha mfumu nanena kuti, Pa chimenechi mfumu sitikuyenera kukambirana china chilichonse, ifeyo sitilambira, musavutikenso ndi kuimba zoyimbira, ifeyo sitilambira. Mfumu inapsa mtima nikwiya kwambiri, nanena kuti, Ng'anjo iyi yamotoyi muionjezere, muikolezenso kwambiri, ikhale 7 times more ndithu iwotche kwambiri ndipo anapanga zimenezija namanga shadrack mishek ndi abedinego nawaponya m'moto komano chodabwitsa chinachitika kunena kuti chimene amayembekezera Nebukadinezara ndi nduna zake ndikuwaona anyamata amenewa akufuula akulira akupsa m'moto mmene mkuma kuti anadabwa monga mmene tawerengera pa daniel chapter 3 verse 24 mpaka 30 kunena kuti anyamata amenewa mmoto umenewu sanapse ndipo tsitsi lawo silinapse chimene chinangopsa ndi zingwe zokha zimene anamanga powaponyera mmenemu ndipo akunena kuti moto umenewu unali wamphamvu kufikirana kuti anthu amene ankawaponyera anyamata amenewa ndi amene anapsa ndi kumwalira ndi malawi a moto chabe koma iwowa olowa mmoto sanapse Ndipo chachilendo china chimene anachiona Mfumu Nebukadinezara n'chonena kuti anaponya anyamata atatu, Shadraki, Misheki ndi Abedinego, komano munapezeka kuti mmenemu muli anthu okwana folo, onse akuyenda mwaufulu ndi mwamtendere, ndipo winayo wachinayiyo amaoneka ngati ndithu mwana wa milungu. Ndithutu Nebukadinezara zoti kuli Mulungu ngati mmodzi samakhulupirira. Anthu akalewo opembedza mafano amakhulupirira mwa milungu. N'chifukwa chake ananena kuti akuoneka ngati mwana wa milungu, ndithutu Mulungu amatsika. Mulungu amatsika. Shadrach, Misheki ndi Abednego sanali Ayuda wamba chabe ayi, anali Ayuda amene anaphunzitsidwa Mawu a Mulungu, nasankha nkhani ya Mulungu kuitenga kukhala yamtengo wapatali, naona kuti inde ndi zoonadi, kumwamba kuli Mulungu, akuyenera kuopedwa, akuyenera kumveredwa mu zinthu zazing'ono ngakhale mu zinthu zazikulu, mu zinthu zooneka kuti zikuchotsera mtendere. zikuchotsera ufulu, zikuchotsera kusangalala, zikuchotsera udindo, zikuchotsera ngakhale moyo. Komatu Mulungu akayankhula, wayankhula, akuyenera kumveredwa, akuyenera kuopedwa. Chimenechi chitachitidwa, Shadrach, Meshach ndi Abednego anapanga chisankho chonena kuti ifeyo fano limene likupangidwa ku chigwa cha Dura sitikapembedza nawo iyayi. Ndithu ndikuwaona anyamata amenewa akuliona fano lija likumangidwa kuyambira level 1, level 2 mpaka lonse kutha ndikumadziwa kuti kumapeto kwakekotu tikalambira chimene chija koma anapanga chisankho chotsimikizika kuti sakulambira ndipo tsiku lokalambira linakwana sanasankhe kuthawa, sanasankhe kuzemba anapitadi chifukwa sichinali cholakwika kupita kuchigwa cha Dura koma chimene chinali cholakwika ndi kulambira

kapena ayi anyamatatu awa sanachedwe ananena kuti ifeyo mfumu tachimanga kale ndipo tachikhazikitsa fano limeneli sitikulambirayi munatisankha inde monga akapolo tikhale olamulira ndithu babulo ameneyu munatiphunzitsa sukulu zapamwamba munatipatsa chakudya chapamwamba munatisamalira inde mfumu mwatipatsa maudindo apamwamba ndife olemekezeka ndife olozeka ndife osiririka Komatu mfumu chimene mwachitchulachi chikusemphana ndi mawu a Mulungu wathu, Mulungu wakumwamba. Ndithu Shadrake, Mesheki ndi Abednego anachimanga mokhazikika ngati uli udindo ndithu umenewu uthe kukhala mu nyumba zapamwamba kumeneko kuthe kumalemekezedwa ndi kupatsidwa ulemu zimenezo zithe chuma chonse chimene tachipeza m'Babulo kuli bwino zimenezo zithe ife sitichimwira Mulungu wakumwamba pakugwadira ndi kulambira fano limeneli ndipo anavomereza anyamata amenewa kunena kuti yehova timtumikira ife akhonza kutipulumutsa koma ngakhale asatipulumutse ifeyo tachimanga tachikhazikitsa sitikulambira fano limeneli ndithutu mulungu wakumwamba anatsika zinamsuntha anatsika napulumutsa anyamata amenewa mawu a mulungu inu ndi ine timadziwa chifuniro cha mulungu inu ndi ine timachidziwa chimavuta ndi kupanga chisankho chokhazikika ndi chotsimikizika kuti monga ndamva mawu monga ndadziwa mawu mawu amenewo ine ndiyende mmenemo mulungu wakumwamba akuyembekezera m'masiku ano otsiriza munthu mtsikana munthu mnyamata mzimayi inde mzibambo amene angapange chisankho chotsimikizika kunena kuti Zingavute zingatani, kuyambira lero ndidziyenda monga mmene Yehova akunenera. Chimene chimamusuntha Mulungu wa Kumwamba ndi pamene tapanga chisankho chotsimikizika kunena kuti Mulungu wa Kumwamba timutsatira. Pa zimene munazidziwazo, kuzikhulupilirazo ndi kuzilandirazo kuti izi nde zimene Mulungu wa Kumwamba akufuna, zimenezozo zipangeni motsimikizika mtima ndipo mudzamuona kuti Mulungu wa Kumwamba amatsikadi ndi kuyendera anthu koma tikasankha kuyenda moyo wa zibwana ndi obwelerabwelera m'mbuyo ogwedezekagwedezeka sitidzaona ukulu wa mulungu wakumwamba anyamata awa akanachita mwazibwana mwamasewera kunena kuti tigwadirabe fano la mfumulo tikalapa yehova atimvetsetsa ndithu sanakauona ukulu wa mulungu wakumwamba ndithu mulungu sanakatsika nawapulumutsa ndithu mulungu sanakaonekera ukulu wake m'masiku ano otsiriza, pamene dziko likupita kumapeto, pamene dziko lagwedezeka, pamene dziko latekeseka, Yehova akufuna anthu otsimikizika, a serious, ozipereka kuno ku dziko lapansi. Ndipo anthu amenewo aonadi ukulu wake ndi mphamvu yake. Kodi inu simungalakelake tsiku lina Yehova atatsika ndi kukuyenderani? Nkhani yake siya patali, monga Shadrach, Misheki ndi Abedinego kupanga chisankho chotsimikizika chotsatira mulungu wakumwamba osapita kumanja kapena kumanzere koma kupita chindunji ndi kupita patsogolo ndimene titachitira mpulogalamu yathu ya tsiku la lero ya sabata la yehova kuti ndithu mulungu wakumwamba amayendera komatu pokhapokha ngati tapanga chisankho chotsimikizika chomutsatira iye ndi kumvera iye ndi kuchita chifuno chake mwina muli monsemu mmene tinadziwira mulungu wakumwamba akufuna mzimu wa seriousness